moni moni omvera pa redio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu ndilandireni ine sam kalimba mu programu ya tichitepo kanthu imene itakutengereni ku khuza primary school tidziwa zambiri khuza ili mdera liti chifukwa tili ndi alendo mpulogalamu iyi lero khalani pompo tilandire alendo kuti tiadziwe ndipo poyamba mudzitchula dzina ndi udindo wanu kuno kutinso ndi dera liti mutiuza tiyambe ndi inu nthokoza kwambiri ine ngati senior group mankhaka kuno kudera senior chief kaomba ifeyo ngati kukhuza sukulu tili ni pulogalamu yonena kuti tikufuna chitukuko chiyendemo chita bwino kwambiri chabwino iyayi ndi amene tikucheza omvera panopa ndi a senior group mankhaka mdera la ta kaomba ku kasungu komanso tili ndi alendo enanso titawadziwa ine ndine bankson nkhoma pano pa khuza sukulu ndipo ndine chairman wa smc smc ndi chani school management committee school management committee atsogoleri ake tinawo pompano ndipo tati timve zambiri zimene zimachitika panali mwambo wodzala mitengo pa sukulu ya khuza primary ndipo amfumu a senior group mankhaka anadandaula kwa mlendo olemekezeka amene anali pamudzi pano amene ndi wamkulu woyang'anira masukulu a sekondale mchigawo chino cha kasungu ndi ntchisi ndipo zimenezi nzimene zinatipangitsa kuti mm -mm, yayi tione kuti kodi vuto lawo nchani ndiye amfumu mwati kuno kuli vuto e kuno kuli vuto bwana litambasuleni vuto yeah. vuto imene lili kuno ndakuti ife pano pakhuza sukulu pamakhala bana okhoza bwino kwambiri aziphunzitsi okenso na akadaulo oji ophunzitsa ife tikongofuna kuti mutipase kumwa buloko imodzi kapena kupambanapo mutipaseko day secondary school chifukwa kuno njerwa zilipo mchenga ulipo ndipo kwale alipo ntchito imene tikugwira tikugwira ntchito yopambana kwambiri oti loko mutadzaona mudzaonanso kuti zinthu zake nzabwinobwino zedi motifuna day secondary school chifukwa kuchilinda khanga kuti nambala ya ana okhoza kuchilinda ikuchepa kwambiri chifukwa mpeze ngati ni 125 25 ndiye panopa ndafuna kuti mutionjezere inaye ikhale ngati kuti titsagane na achilinda ise kuno kukhuza sukulu khuza sukulu ndi sukulu imene tamva ndithu kuti ndi sukulu yochita bwino kutengera ndi mlendo olemekezeka bambo bile banda amene anauza msonkhano chinamtindi cha wanthu kuti khuza ndi sukulu imodzi mkasungu imene ikumakhozetsa bwino ana koma chifukwa chakuti malo mma secondary sukulu ndi ochepa sakumatha kutenga ana ambiri ndipo nchifukwa chake agogo a senior group a mankhaka akudandaula motero koma mwina timve mvemvemve kuchokera kwa acheya a pano pakhuza a school management committee mwati vuto limene akunena amfumu ndi zoona kapena ni madandaulo a mfumu chabe poti mafumu nkwawo kudandaula zimenezi ndizoona kwambiri kotero kuti pano pakhuza ana akukhoza bwino zedi koma kopita kukusoweka sukulu imene tayandikana nayo chilinda ndi yochepa imene singathe kutenga wonse kotero kuti ana pano pakhuza akakhoza amakwanira kalasi yokwana pa chilinda okha pano poti kupempha kuti tikhale ndi cdss yathu yathu pompano njerwa mchenga kwale zonse zilipo komanso mafumu ake ndi ogwirizana ntchito imene ikhoza kukhala yochepa sikupempha kwawokokha koma ndi vuto limene lili kuno kukhuza chabwino omvera tikupatsireninso zimene anayankhula mkulu wa oyang'anira masukulu a sekondale kuno ku kasungu bambo billy banda pa msonkhano omwewo poyankha pempho la mafumu amenewa zikamate leti leti le lelo lelo lelo

nkhani zingapo sukulu ya khuza ndi sukulu imodzi ya masukulu amene akuchita bwino kwambiri muno m'malawi tabwerana chimwe akulu awa chaka chino tinakapatsa mphatso kusalima tinakapatsa mphatso kuti ndi mphunzitsi ochita bwino kusonyeza kuti pa aphunzitsi amuno m'boma la kasungu amene anachita bwino ndi aphunzitsi akuno kukhuza ndi masewera amenewo ayi amenewo simasewera ntalowa mu ofesi mwa ahedi Ndimayang'ana, adakhoma kumbuyo kwawo kwa mpando wawo, zotsatira za mayeso kuyambira chaka cha 2014 kufika chaka cha 2018. Komano taona kuti chaka chilichonse khuza ikupita patsogolo. Chaka chino akapita ku National Secondary Schools 14, chaka cha mawa 19 ndikumakwera. Izi ndi chitsimikizo kuti kukhuza kuchitika ntchito yabwino. ndiye ntaona zotsatira zimenezo ndakondwera kwambiri ndipo ndimati ntero kuti tikabwerera ku ofesi poti akulu awa mphatso yawo adalandira kale tikasokolesokole kuti aphunzitsi apano pa Suza chifukwa kuti ana akhoze bwino pa sukulu si mphunzitsi mmodzi tikasokolasokola kuti tione zimene tingachite ndi aphunzitsi anzathu apano pa Suza ndiye ndimati ndinenenso chimenecho Amfumu panali nkhani zina zimene mnakamba nkhani ya makalasi nkhani iyitu gogo ya makalasi ndi yanu inuyo mukaumba njerwa mukakhala kuti muli ndi mchenga nkumapempha monga mnapemphera muja tere vuto palibe tikhoza kumakasokolako kwa a dc kuti a dc ku kasungu anzanu kunkhota kota alutsogola nanga inuyo mulutani kuti mwina azidziwanso zina zimene tikukumana nazo kumaphunziroko poti masiku ano akuti mphamvu ku anthu ndiye kuti ma local council kapena kuti ma assemblies na amene ali mphamvu zachitukuko m'midzimu akhansala alipo mpano ngati nunama anitsutse alipo mpano si choncho kodi bwana khansala ndithu koma ife timati tikutsimizireni kuti mukamanga classroom block pa chilinda ife tionjezera ana m'malo mwa 50 ana opita pa chilinda akhale 100 Block imeneyo ikapezeka chaka chino, chaka chomwe chino tisankhirapo. Timakasankhayo ndife. Njira ina ndi yonena kuti mupeze malo ena mumange community day secondary school. Ndiye kuti ana ena azipita kuchilinda, ana ena akupita kwinako. Chifukwa chimene chimavuta nchoti pa chilinda pamapita ana 50, ana akazi 25, ana amuna 25, 50. Masukulu ozungulira chilinda na ambiri zedi. mpikisanowu waukulu chimene chikuchitika kuno nchonena kuti mwana woti anakhoza mayeso amakanika kupita ku sukulu chifukwa kuti malo akusukuluko ndi ochepa osati kuti mwanayo sadakhoze ayi malikesi omwewo kupita ku mbali zina tere mwanayo akapita ku sekondari ndiye kunoko pafunika tichilimike kuti tipeze malo onena kuti anawo azipitako ifeyo kulibe vuto posankha olo mtati mwafuna kuti makalasi akhalepo atatu pamenepa sukulu ikule pachilinda tizisankhirapo ana 150 tikadzaona kuti muli makalasi posankha chaka chino tikasankha ana 150 ndiye kuti sukulu ikatere imakhala kuti ikukula ndiye mphamvu zili ndi inu chimene musankhe inu nchimene ife tingachite koma ife tikufuna tikumemeni tikulimbikitseni kuti maphunzirowo ndi ofunika kwambiri ndimakamba za kukhoza bwino kwa ana apa Suza kuti zimatanthauza chiyani ana akati akukhoza bwino Ana ambiri amene amapita ku National Secondary School, Dedza, Mzuzu Government, kaya Lilongwe Girls, amakhala ndi mwayi waukulu opita ku university than ana amene amakhala m'masukulu mwina. Dera la ngati kuno ku Khuza ngati chaka chilichonse mutulutsa ana 16, ana 17, mukukulitsa chiwerengero cha anthu ophunzira bwino kwambiri kudera kuno. Mawa ndi mkuja uno dera lino sidzakhala chimodzimodzi. Chinsinsi chake chimakhala chotere, mwana wo Jere wapita ku Loyola, mwana wo Phiri wapita ku Mzuzu government, okamaliza kumene kuja wana omenewa opita ku mayunivesite kwawo kokhala wana omenewo ukadzati omaliza ma university awawo sodzakhalanso kuno ku khuza kuno ozikakhala mtaundi ku blantyre ku mzuzu ku zomba ku lilongwe wenanso mwina ozikakhala maino maiko ena komano wanawo ozikakumbukira kuti ndili nomanga ku khuza ndiye ukatero amati inetu tsono wana wangawo osakavuti omangawo osakavutike nkumagona nyumba yothonya ndekuti mwana wo jere chinyumba cha malata chokuti mati chani ibf mati chani ibr eh mwana wo phiri chimodzimodzi ndekuti konse kuja ngwee kenaka masola kumeneko ndiye mwana wo jere amanena kuti Omayi wanga osamapite kutali kukatunga madzi nufuna dilawo nkumbe pakhomo. O Phirinso chimodzimodzi. Wanthu wakumene kuja oyamba kumwa madzi abwino otetezeka. Komanso nthawi sowononga yopita kudambo kukafuna madzi. Akatero agwira ntchito zachitukuko dera lonse limatulukuka. ndiye inu aphunzitsi akuno mutukula kuno kudzera ku maphunziro tikuyamikeni tikuti congratulations pitirizani ntchito imene yabwino yotukula dera lino la khuza telene mmene naona sukulu ya khuza munthu olephera pano sukulu ndekuti iyeyo na amene amachita masewera osati kuti pano palibe sukulu ya mphamvu

tsopano amfumu mwamva mmene ayankhulira olemekezeka abile banda kodi zimenezi zikulimbikitsani motani Ah, zimene zikutilimbitsa zimene ayankhula olemekezeka abile banda zikutilimbitsa kuti ifeyo ngati anake a chinthu mphamvu ku anthu ngati ifeyo tikudziwa zona kuti zipangizo zonse padziko pano zilipo zoti mpakana tikhozo tani tikhozo omanga sukulu imeneyoyo anthu ife kuno mafumu ndife ogwizana kwambiri mpaka ndi anthu athu mmizi ogwizana kwambiri ndipo sonyeza kuti ankhale a PEA akuthira umboni kuti sukulu ino ni ama- amene imakhoza bwino kwambiri chabwino inu uh, tcheya mwaona bwanji zimene ayankhula alendo olemekezeka zija abile banda mukuziona kuno zikutheka ndipo musankhapo kuchita ziti pa zimene ayankhula zija poti anapereka njira zingapo pa njira zimene anatipatsa ziwiri ifeyo tinasankhapo imodzi yokhala ndi cdss konkuno kwathu chifukwa kuti tikapitirize kumanga kuchilinda zingotithandizirabe kuti kuno kwathu tisakhale ndi mwayi wa ana ochuluka opita ku sekondari chifukwa tikatengera khuza panopa kas- district yonse ya kasungu khuzayo ili pa nambala 3 kukhozetsa ana kupambana kasungu yonse ndiye tikufunitsitsa maloto athu masomphenya athu tikufuna cdss pompano pakwathu kodi amfumu cdss yabwera mudzakwanitsa kuisamalira e tidzakwanitsa kuyisamalira komanso ankhale malo tidzayisankha kuti ikhale apa chifukwa malo tinawo malo ambiri zedi cdss sikuti ndi nkhani imene tingakayike iyayi malo tili nawo
inuyo mukuona kuti phindu limene dera lanu lingapindule ndi chani titakhala tili ndi cdss kuno kukhuza Eh, phindu lathu zimene ndikuonera ndikuona ngati kuti tikhoza kukhala anthu olemera bwino kwambiri chifukwa chakuti ana akukhoza ndipo akukhalanso poti pompano ndi chakuti tikhoza kukhala odala kwambiri tikudandaula kwabasi kuti ana aziyendanso mtunda wautali kumakafika ku cdss kuchilinda ayi sitikufuna choncho kwatifatira nake pompano ana akamakhoza akhale pompano komanso enanso mmadera mwinamo akhoza kumabwerabe poti pompano ndiye kuti tikhala anthu ota- ochita bwino komanso tikhoza kukhala odzidalira chabwino omvera mwamva nokha kuyankhula kwa asinyo gulupu amankhaka a mdera la mfumu yayikulu kaomba ku kasungu khuza primary school ndi sukulu imene ili pafupifupi makilomita 25 kuchoka pa kasungu pa boma kumapita chakumpoto nkudzapita kummawa sukulu imeneyi yatchuka mu kasungu sukulu imeneyi ili ndi kuthekera zitengera inu kuchitapo kanthu kufikiranso tsiku lina tidzayifufuzenso nkhani imeneyi kuti yafika pati munali ndine sam kalimba pa redio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu zikomo alendo athu zikomo kwambiri